ụzọ nke obe mmeghe na aha nna na nwa na mmụọ nsọ ise Jesu akpọrọ Pita Jemis na Jọn bịa n'ogige Getsemane sị ha ọnụma juru m mmụọ na-egbu m egbu nọrọ n'ebe a soronụ m chebe nche ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa ọ pụọ kpewe ekpere sị nna m ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ka iko a gabiga ka o si na-adị ọ bụghị uche m kama ka e mee uche gị mgbe ọ kpụ okwu n'ọnụ Judas nwa azụ ahụ rere ya kpọrọ igwe mmadụ bucha mma agha na okpiri bata ha jide Jesu kpụgara ya Keifas onye isi nchụaja ndị iro m niile ezukọọla na-agbara m ajọ izu na-echere m echiche ọjọọ nke ka nke bụ na enyi m nọ m n'obi onye m tụkwasịrị obi m na ya agbaala m nkele ụkwụ

Jesu azaa ya, I kwuola ya, mana ana m agwa gị na e mechaa, ị ga-ahụ nwa nke mmadụ ka ọ nọ n'aka nri nke ike si n'urukpuru nke igwe na-abịa. Keifas adọwaa uwe nruala ya tie mkpu sị, O kwuola arụ! Ndị mmadụ ekwughachi sị, Kpọgbuo ya, kpọgbuo ya! Ha bido bụwa ya asụ n'ihu, kụwa ya ihe, ndị iro m na-emeghị ihe ọjọọ ọbụla siri oke ike ndị kpọrọ m asị na nkịtị akarịala ndị iro m ji ihe ọjọọ akwụ m ụgwọ ihe ọma maka na ana m eso ụzọ ezi omume onye nwe m nye m ndidi ka m ghara ikwuhie ọnụ mgbe ihe na-esiri m ike ekwela ka ikwu na ibe kọọ m nye m obi isi ike

nkwụsị nke abụọ Jesu eburu obe ya anyị esekpuoro gị Jesu na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka i ji wee gbapụta ụwa Keifas eziga Jesu na nke Pailet onye lechara ya anya sị o nweghị ihe ọjọọ ọbụla m hụrụ nwoke a mere Pailet ezigara ya Herọd Herọd ajụchaa ya ajụjụ zighachiri ya Pailet. Pailet na Herọd ejiri ya meziri esemokwu dị n'agbata ha abụọ. Pailet abịa maa Jesu ikpe ọnwụ. Gịnị kpatara ụmụ mba ji ero iro? Kedu ihe ha ji ero iro na-enweghị isi? Ndị eze ụwa adọkọtala ukwu gbaa izu ha ji emegide Dinwenụ na onye o tere ude. Obinigwe nọ na-achị ha ọchị. Osebụrụwa achịgbuola ha n'ọchị. Onye nwe anyị, mee ka anyị kwụrụ n'ụzọ eziokwu gị mgbe niile, ghara iji egwu ndị mmadụ emehie gị. Mee ka ndị na-achị obodo tinyere nzukọ gị aka n'ọrụ ịgbasa ikpe nkwụmọtọ gị. Jesu m,

ndị nke m kedu ihe m mere unu kedụkwanụ ihe m ji megide unu zanụ m eduru m unu ọgụ afọ abụọ dufee n'ọzara eji m achịcha nke eluigwe zụọ unu dubata unu n'ala nke jupụtara na mmiri ara na mmanụ aṅụ ma unu ejirila obe kwụọ onye nzọpụta unu ụgwọ ma ọ bụ ọrịa anyị ka o bu bụrụkwa ahụhụ anyị ka ọ na-edi ma anyị chere na ọ bụ nwa onye ụwa ọjọọ nwa onye Chukwu megburu emegbu Chineke m nye m amara gị n'uju ka m were obi ọcha na obi aṅụrị buru obe m n'ụbọchị niile na-eso gị Jesu m ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile

maka na obe gị dị asọ ka i ji wee gbapụta ụwa mgbe Jesu hụrụ ebe nne ya kwụ n'ukwu obe bịakwa hụ nwa azụ nke ọ hụrụ n'anya n'akụkụ ya ọ sị nne lee nwa gị ya agwa nwa azụ ahụ lee nne gị nwa azụ ahụ akpọrọ ya mgbe ahụ lawa n'ụlọ ya Lee, e debere nwata a maka ọdịda na mbilite ọtụtụ mmadụ n'Izrel. Ọ bụ ihe ọmụmaatụ a ga-ekwutọ ekwutọ ka e were kpughee echiche nọ n'ọtụtụ mmadụ n'obi, ma mma agha ga-amawa gị obi. Onyenwe anyị, mee ka m were nne gị dị asọ bụ Maria ezigbo nne m,

maka na obe gị dị asọ ka i ji wee gbapụta ụwa mgbe ha nyechara Jesu mkparị ha yipụ ya uwe nru ala ahụ yiwe ya uwe nke ya duru ya pụọ gaa ịkpọgbu ya ma mgbe ha na-aga ha hụrụ Simon onye Sirin manye ya ka o buru obe Jesu ana m agwa unu ọtụtụ ga-esi n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ bịa nọnyere Abraham Isak na Jekọb n'alaeze eluigwe ma a ga-achụpụ ụmụ alaeze na mbara ezi gbara itiri ebe sọ ibe akwa na ịta ikikere eze ga-adị Chineke m mee ka m were obi aṅụrị nara obe niile e zitere m na ndụ m

maka na obe gị dị asọ ka i ji wee gbapụta ụwa mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya n'etiti ndị mmụọ ọma niile ọ ga-agwa ndị ezi omume mgbe agụụ na-agụ m unu nyere m nri rie mmiri na-agụ m unu nyere m mmiri ṅụọ mgbe m bụ onye ọbịa unu nabatara m agba m ọtọ unu eyiwe m akwa. Mgbe m na-arịa ọrịa na mgbe m nọ na mkpọrọ, unu bịara leta m. Onye kwupụtara m n'ihu ndị mmadụ, aga m ekwupụta ya n'ihu Nna m nọ n'eluigwe. Ma onye ọbụla gọlahara m n'ihu ndị mmadụ, aga m agọlaha ya n'ihu Nna m nọ n'eluigwe. Chineke m, nyenụ m ndị ezigbo ikwu na ibe na ndị enyi ga-anọnyere m na nsogbu ma n'aṅụrị.

mana ọ na-akụdala m n'ala pịarụchaa m ahụ e mesiri ya ike mewapụ ya obi mana ọ tụpụghị ọnụ ka nwa atụrụ e durula gawa igbu egbu ọ daa ogbi ka atụrụ a na-akpụchasị ajị e ji aka ike na ikpe mmegbu duru ya pụọ biko dinwenụ m ekwela ka m bụrụ ohu njọ ọbụla

Jesu ezute ụmụ nwanyị Jerusalem. Anyị esekpuoro gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka i ji wee gbapụta ụwa. E nwekwara nwaanyị na-emere ya ebere na-ebere ya akwa ma Jesu atụgharịa sị ha ụmụada Jerusalem unu eberela m akwa kama berenụ onwe unu na ụmụ unu akwa a nụrụ olu na-ebe akwa arịrị na-eru nnukwu uju na Rama Rachel na-ebere ụmụ ya akwa ọ jụla ịnara nkasi obi maka ụmụ ya n'ihi na adịghịkwa Dinwenụ kwuru sị ebekwala akwa ọzọ hichaa anya mmiri maka na ha ga-esi n'ala ndị iro alọghachi dinwenụ m anapụtakwala m ndị nkasi obi mgbe m nọ na mkpa ekwela ka ọnwụnwa merie m ma mee ka m merie ọnwụnwa Jesu m ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile

njikọ ọkpụkpụ m niile agbakwarachala obi m edeela ka mkpụrụ mmiri wụba n'afọ m ike m akpọọla nkụ ka mkpekele ite ire ataparala m n'agba m ị tụọla m n'uru nke ọnwụ dinwenụ lee ị hụla na abụrụla m onye a jụrụ ajụ ọ bụ na ihe a agbasaghị unu niile na-agafenụ letanụ ma e nwere ahụhụ ka nke a e bunyere m ihe ndị a na-ebere akwa anya mmiri na-ehusi m anya maka na enweghị m onye nkasi obi nke m na-enwe onye na-asị m jisi ike Chineke ji ike niile nye m amara gị n'uju ka m were kwudosie ike ruo na ngwụcha ekwela obi daa m mba mgbe ihe na-esiri m ike

maka na obe gị dị asọ ka i ji wee gbapụta ụwa nke ọ bụla eburu otu ụzọ ma ha lechara uwe nruala ya na-enweghị njikọ ọ bụla sị onye adọwakwala nke a kama ka anyị feere ya nza onye ọ bụla ọ manyere ya were chaa o mezuela ihe e dere na Baịbụl sị ha ekerela onwe ha uwe m bịa fee nza maka uwe nruala m agba m ọtọ pụta n'afọ nne m aga m agba ọtọ ala mmụọ Chineke wetara Chineke ewerekwala ngọzi dịrị aha Chineke Jesu m ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile

n'ime ọzara ka a ga-esi welite nwa nke mmadụ elu ka onye ọbụla kwerela na ya wee nweta ndụ ebighị ebi e si n'ala welite m elu aga m adọtara onwe m mmadụ niile mgbe Jesu burutere obe ya na Gọlgọta a kpọgbuo ya n'etiti ndị ohi abụọ ndị mmadụ guzoro na-ele anya ndị ji ike ọchị na-akọcha ya ndị agha ji ya na-akpa ọchị ma Jesu sị nna biko gbaghara ha maka na ha amaghị ihe ha na-eme o mezuola ihe e dere na akwụkwọ sị ndị mmadụ na-akọcha m na-eleda m anya ha ji m akpa ọchị na-emenyere m ọnụ na-efere m n'isi ndị ajọ mmadụ agbaala m gburugburu ha dupuru m aka m na ụkwụ m. Enwere m ike ịgụ ọkpụkpụ m niile. Chineke m, ekwela ka m taa ahụhụ ọbụla n'efu, ma were ahụhụ niile ga-abịakwute m na ndụ m sachapụ njọ m niile. Bịa kwadowe m nke ọma maka alaeze gị nke na-abịanụ. Nkwụsị iri na abụọ

a mụọ ya ka mmadụ mgbe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ o budara onwe ya ala huwe isi ruo n'ọnwụ bụrụgodi ọnwụ n'elu obe ya mere Chukwu bulie ya elu nye ya aha ka aha niile nke na a kpọọ aha Jesu onye ọbụla nọ n'eluigwe maọbụ n'ụwa maọbụ n'okpuru ụwa ga-egbu ikpere n'ala kwupụta na Jesu bụ Dinwenụ onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya Kristi ọ bụ mkpagbu ka ọ bụ ahụhụ ka ọ bụ mmegbu ka ọ bụ oke agụụ ọ bụ ịgba ọtọ ka ọ bụ ize ndụ ka ọ bụ mma agha mba n'ihe niile ndị a anyị karịrị dike ọgụ n'ime onye ahụ hụrụ anyị n'anya

ha hụ na ọ nwụọlarị ha agbajighị ya ụkwụ ma otu n'ime ndị agha ewere ube mapuo akụkụ ya ọbara na mmiri agbapụta otu ihu nke a bụ iji mezuo ihe Baịbụl kwuru sị o nweghị ọkpụkpụ ya a ga-agbaji ha ga-elekwasị ya anya bụ onye nke ha jiri ube mapuo otu e si mee ọtụtụ mmadụ ndị njọ site n'ehuweghị isi nke otu onye ka e sikwa mee ọtụtụ mmadụ ndị ezi omume site n'ihuwe isi nke otu onye e mere ya mmiri chukwu na ọnwụ kristi ka anyị wee soro ya na-aga ije na ndụ ọhụrụ chineke m nye m onyinye nke ibi ndụ dị mma nwụọ ọnwụ dị mma wee soro keta aṅụrị ebighị ebi n'eluigwe

na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka i ji wee gbapụta ụwa na mgbede ka otu ọgaranya onye arimatia aha ya bụ josef onye na-esokwa jesu ji bịa rịọ Pailet ka o bunye ya ahụ Jesu Pailet enye ya iwu ka e bunye ya Josef ewere akwa ụlarị ọcha fụọ ahụ Jesu donye ya n'ili ọhụrụ o gwurula onwe ya n'okwute bịa kwara nnukwu okwute kwachie ọnụ ili lawa nke a bịa mezue amụma e buru sị e mekọtara ili ya na nke ndị njọ ya na ọgaranya nọkwa n'ọnwụ ya adọnye ahụ ya n'ili o mezirila onwe ya Chineke m, mee ka ndị nọ n'ọchịchị nwee obi mmadụ, were obi Chineke na-achị. Mee ka ndị ọgaranya anyị were anya a na-asọrọ ha n'obodo na-arụpụta ọrụ nke nzọpụta. Dinwenụ anyị hiwere isi garuo n'ọnwụ, ọnwụ n'elu obe. Geenụ ntị ka m gwa unu otu ihe omimi. anyị niile agaghị adacha mba n'ụra ma anyị niile ga-agbanwocha n'oge ntakịrị n'otu ntabi anya n'ụda opi igwe maka na a ga-egbu opi igwe ndị nwụrụ anwụ ebilite n'ụdị anwụ anwụ anyị niile abịa gbanwoo maka na ahụ anyị nke a na-emebi emebi ga-abịa yie emebi emebi ahụ anyị nke na-anwụ anwụ abịa bụrụ anwụ anwụ mgbe ihe niile na-emebi emebi ga-abịa yie emebi emebi ihe na-anwụ anwụ abịa yie anwụ anwụ mgbe ahụ ka a ga-emezu ihe e dere sị e loola ọnwụ na mmeri ọnwụ olee mmeri gị ọnwụ